Agus anois ar an líne tá Seán Ó hArgáin, iarrthóir olltoghcháin do Phairtí an Lucht Oibre i gCill Chainnigh. A Sheáin, fáilte ar ais go dtí Near FM. Míle buíochas, Darren. A Sheáin, caithfidh mé comhghairdeachas a rá leat mar tá tú chun seasamh sa chéad olltoghchán eile. Ach ar dtús, de bharr gurb é seo mo chéad agallamh raidió leat i roinnt mhaith blianta, an féidir leat ar dtús cur síos a thabhairt d'éisteoirí Near FM faoi do chúlra agus an bhaint atá agat leis an bpolaitíocht? Bhuel, is dócha, tús mo shaol polaitíochta ná polaitíocht na mic léinn. Bhíos mar leasuachtarán ar Aontas na Mac Léinn in Éirinn i 1986, 87, tar éis m'am i gColáiste Froebel sa Charraig Dhubh i mBleá Cliath a chríochnú. D'imíos ar aghaidh go dtí USI agus do bhaineas sár-thaitneamh as an dtréimhse sin agus is dócha ag deireadh na bliana san bhí comhdháil againn agus do bhuaileas le Joe Costello agus an fear atá ina Uachtarán anois, Michael D. Higgins agus d'iarr an bheirt acu orm ag comhdháil USI an mbeinn sásta smaoineamh ar dhul le Páirtí an Lucht Oibre. Bhí cúlra an-mheascaithe polaitíochta agam féin. sa bhaile ar an dá thaobh ach you know thaithnigh an méid a chonaic mé ón mbeirt acu siúd agus ó Emmet Stagg agus daoine eile ag an am agus chuas isteach i bPáirtí an Lucht Oibre. Bhíos gnóthach i mBleá Cliath Láir le Joe agus ina dhiaidh i mBleá Cliath i mBleá Cliath Thiar Thuaidh cad é a rí South Central Láir Theas tá brón orm le leis leis an Teachta Pat Upton ag an am, nach maireann, faraor, agus ansan bhogas abhaile go Ciarraí, áit gur sheas mé féin don chéad uair sna toghcháin áitiúla i 1999. Agus ina dhiaidh sin bhogamar go Cill Chainnigh i 2002 agus do sheas mé agus toghadh mé i 2004. go Comhairle Buirge nó Bardas Chill Chainnigh agus bhíos mar bhall ansan ar feadh deich mbliana agus mar Mhéara na Cathrach i 2012, 2013 agus is dócha lasmuigh de sin roinnt mhaith páirtíocht agam in eagraíochtaí cosúil le Gaeloideachas agus fé láthair, cuir i gcás, táim mar bhall de. Chomhairle Mhúinteoireachta. Is bunmhúinteoir agus príomhoide Gaelscoile a bhí ionam fad is go rabhas ag múineadh. Sin tréimhse 34 bliain. Táim éirithe as mar mhúinteoir le dhá bhliain anuas anois agus níos mó ama agam is dócha agus ansan toghadh mé arís. Tar éis briseadh deich mbliana toghadh mé i mí Meitheamh i gcathair Chill Chainnigh, rud a bhí ana thábhachtach dár bpáirtí suíochán a bhaint amach. arís don gcéad uair le deich mbliana anuas, rud nach, you know, tréimhse an-fhada in áit go rabhamar go traidisiúnta an-láidir ar fad. Yeah, tá a lán taithí agat. Ceapaim go bhfuil sé suimiúil gur in ainneoin go bhfuil a lán taithí agat leis an bpolaitíocht, is é seo an chéad uair atá tú ag seasamh mar iarrthóir olltoghcháin. OK, a Sheáin, cad iad na hábhair is mó a bhíonn ag cur as do dhaoine sa Dáilcheantar i gCill Chainnigh faoi láthair? Bhuel, is dócha cosúil le gach áit eile sa tír, sí an tithíocht an cheist is mó atá ag dó na geirbe ar dhaoine. Tá sé fíordheacair, in ainneoin go bhfuil roinnt tógála, Ar siúl sa chathair so fé láthair agus sa chontae tá praghsanna an-ard ar fad. Tá daoine cosúil le mo pháistí féinig atá fásta anois, mo mhac le páiste dá chuid féin agus agus a pháirtí, iad ag iarraidh teacht ar thigh gur féidir leo a cheannach ach an-chuid daoine nách bhfuil ar ioncam an-ard. Tá sé thar a bheith deacair dóibh cos a chur ar an dréimire in ao'chor, nó fiú amháin tigh a fháilt ar cíos. Tá fíor-ghanntanas tithe ar chíos sa chathair anso agus tá an fhadhb sin fós ag leanúint ar aghaidh. Agus is dócha na hábhair eile. Bhíos ag tacú an tseachtain seo caite le na ceardchumainn sláinte i gCill Chainnigh nuair go raibh léirsiú ar siúl acu. lasmuigh d'Ospidéal Naomh Lúcás, fíorghanntanas oibrithe san earnáil, san ospidéal, lasmuigh ag an HSE, sa phobal, i ngach earnáil agus ansin, dar ndóin, ins an áit inar chaith mé mo shaol oibre féinig, san mhúinteoireacht. Ganntanas múinteoirí ann, ganntanas ach go háirithe, seirbhísí do pháistí le riachtanaisí foghlamtha cosúil le OT agus Speech Therapy, an-ghanntanas ar fad dos na teiripeoirí sin sa tír agus an-dheacair ar dhaoine óga teacht ar na háiseanna tacúla oideachais agus chomh maith le sin an-dheacair dóibh ansan dul chun cinn a dhéanamh ina saol agus ó thaobh an tsláinte ar ais go dtí an tsláinte. Fíorfhadhbhanna le teacht ar áiseanna CAMHS ó thaobh meabhairshláinte agus tá tá scannal ar siúl i ndáiríre san rannóg sin fé láthair. OK, agus a Sheáin, má éiríonn leat suíochán Dáil a bhuachaint ag an gcéad olltoghchán eile agus má éiríonn go maith le Páirtí an Lucht Oibre sa toghchán sin, cén clár oibre a bheadh agat agus ag do pháirtí sa chéad Dáil eile? Bhuel is dócha do bhainfeadh roinnt mhaith le le na roghanna mar a déarfaimis, you know, tá airgead ag an tír agus bhí airgead ag an tír le ceithre nó cúig bliain anuas ach ón ár dtaobhna déanadh na roghanna míchearta, cuireadh an iomarca muinín san earnáil phríobháideach ó thaobh tithíochta de agus ó thaobh sláinte de. Is dócha go bhfuil árachas príobháideach ag daoine. Is sinne a chuir tús le. le sláinte saor in aisce do pháistí. Tá sé sin stoptha anois ag an rialtas ag aois a hocht. Ba mhaith linne go mbeadh córas sláinte againn atá ar aon dul leis an slí go raibh an NHS sa Bhreatain sar gur thosnaigh na Tories á stracadh as a chéile tá's agam go bhfuil fadhbanna suntasacha ann fé láthair ach tá sé ráite ag Páirtí an Lucht Oibre i Sasana go ndéanfaidís ath-thógáil ar an méid a bhí ann cheana féin. Sin an rud atá ag teastáil dúinne anseo. Táimid ag lorg córas sláinte atá go hiomlán poiblí, atá ar fáil do gach saoránach sa tír agus ar fáil go tráthúil agus sin an fadhb atá ann fé láthair de bharr an ganntanas dochtúirí teaghlaigh agus agus uile. Tá scuainí feithimh anois le haghaidh GPs, rud atá nua sa tír seo agus atá Bhíos ag caint le grúpa seanóirí an tseachtain seo caite ag féachaint ar an straitéis do dhaoine níos sine inár bpobal anseo i gCill Chainnigh agus tá an na deacrachtaí teacht ar ar a chuid dochtúirí clainne, tá sé sin ag cur isteach orthu go mór, go háirithe nuair go lorgaíonn siad an dochtúir. abair a bhí acu le 15 bliana fiche bliain anuas. So beimid ag lorg go gcuirfí an infheistíocht sa treo sin i dtreo na mórcheisteanna a chruthóidh cothromaíocht inár sochaí sa tír seachas a bheith ag brath, mar atáimid go traidisiúnta, ar an earnáil príobháideach leis an méid is lú gur féidir linn a chaitheamh san earnáil poiblí. Sin an priority a bhí againne le riamh, go raibh comhairlí contae ar ais go dtí tithe a thógáil agus iad agus gur tithe sóisialta a bheadh iontu agus go mbeidís ar fáil do dhaoine atá ar ioncam íseal, rud nach bhfuil siad fé láthair. Do rugadh is tógadh na daoine is fearr sa tír seo in in tithe sóisialta nó tithe comhairle contae nó comhairle cathrach mar a bhí iontu go traidisiúnta. Is féidir linn dul ar ais go dtí an slí. tógáil ansin chun a chinntiú go bhfaigheann daoine cothrom na Féinne ó thaobh tithíochta de. Ach de réir na bpobalbhreitheanna tá baol ann nach mbeidh rath ag do pháirtí sa chéad olltoghchán eile, a Sheáin, ach ag an am céanna tá seans ann, ceapaim, go mbeidh Páirtí an Lucht Oibre i gcomhrialtas tar éis an chéad olltoghchán eile. An bhfuil buille faoi thuairim agat faoi conas a éireoidh libh go naisiúnta ag an gcéad olltoghchán eile? I ndáiríre níl. You know táimíd ag súil go n-éireoidh go maith linn. Tá ceannaire an-mhaith againn in Ivana Bacik. Tá, tá Teachtaí Dála den scoth againn ar an bpríomhbhinse, daoine cosúil le Duncan Smith, daoine cosúil le Alan Kelly, daoine cosúil le Seán Sherlock i gCorcaigh nach mbeidh ag ag seasamh arís faraor ach tá daoine an-chumasach againn. Tá, tá dul chun cinn réasúnta maith déanta againn sna toghcháin áitiúla. Táimid ag súil go leanfaimid leis an bhorradh sin san olltoghchán agus an sprioc a bheidh againne ná go raghaimid ar ais ó sé shuíochán mar atá againn fé láthair go raghaimid ar ais i dtreo figiúirí dúbailte de shuíocháin, go mbeadh deich gcinn nó aon chinn déag nó níos mó suíochán againn. Ní bhíonn fhios agat cad a tharlaíonn le linn feachtais. Mar is eol dúinn le roinnt laethanta anuas, tá rudaí ana-dhúshlánach ar siúl laistigh de Shinn Féin. Tá sé soiléir ós na toghcháin áitiúla nár éirigh go maith leo agus go bhfuil siad i dtrioblóid i roinnt áiteanna. So ceapaim go gcothaíonn sé sin bearna dúinne mar páirtí freasúra atá láidir agus atá. Stair an-bhródúil agus an-fhada againn agus le cúnamh Dé éisteoidh daoine linn agus tabharfaidh siad deis dúinn teacht ar ais níos láidre i ndiaidh an toghcháin. OK, is ceist mhór í seo, a Sheáin, ach cén chaoi a bhfuil ag éirí le polasaithe i leith na Gaeilge in Éirinn na laethanta seo, a gceapann tú, agus an mbeidh aon tosaíochtaí agat agus ag Páirtí an Lucht Oibre maidir leis an nGaeilge sa chéad Dáil eile? Bhuel, ceapaim féin, chun an chéad cheist a fhreagairt, ceapaim go bhfuil dul chun cinn áirithe déanta le fiche bliain anuas agus caithfear creidiúint a thabhairt do dhaoine, caithfear creidiúint ar leith a thabhairt do Theachta Dála atá ag éirí as ag an toghchán so agus sin Éamon Ó Cuív agus ceapaim, you know, ó thaobh an Acht Teanga, deineadh roinnt mhaith dul chun cinn. Nílimid fós agus ní bheimid sásta leis an dul chun cinn atá déanta. Tá daoine fós ag streachailt le gaelscoileanna nua a bhunú. Tá an córas chun gaelscoileanna a bhunú imithe níos deacra ná mar a bhí sé. Mar a dúras go minic agus mé mar Uachtarán ar Ghaeloideachas, is comórtas x-factor atá ann fé láthair, go dtéann tú isteach i gceantar agus go dtugann tú vóta do dhaoine ar cén saghas scoil atá ag teastáilt uathu. Chonaiceamar, cuir i gcás, i dtuaisceart Chathair Átha Cliath go rabhamar mar eagraíocht agus go rabhamar mar earnáil in ann a thaispeáint go raibh spás do dhá scoil, scoil Educate Together agus agus Gaelscoil, in aon cheantar amháin. Ceapaim gur chóir dúinn glacadh leis gur féidir scoileanna a bhunú agus ansin ag an iarleibhéal, bunleibhéal, Bhí tá dul chun cinn suntasach déanta ó thaobh deisceart chathair Átha Cliath le déanaí ach tá fadhbanna fós in áiteanna cosúil le Dún Dealgan agus áiteanna eile timpeall na tíre go bhfuil aonad lán Gaelach againn laistigh de mhórscoileanna Béarla. Tá sé an-dheacair don Ghaelainn borradh a fháilt i scoileanna mar sin agus táimidne ag rá le fada gur chóir go mbeadh deis ag daoine meánscoileanna neamhspleácha a bhunú i ngach ceantar go bhfuil Gaelscoil ag cur páistí ar aghaidh. Agus dar ndóigh tá infheistíocht ana-shuntasach le déanamh sa Ghaeltacht. Tá fíorfhadhbanna ó thaobh daonra, ó thaobh sochaí ar an gcósta thiar ar fad ach go háirithe sna ceantracha Gaeltachta. agus caithfear infheistíocht a dhéanamh sa teanga. You know, tá deiseanna oibre ag daoine sa Bhruiséil, tá deiseanna oibre ag daoine anois, you know, de bharr an Acht Acht na Teanga, ó thaobh aistriúcháin a dhéanamh, ó thaobh rudaí cosúil le fógraíocht ar stáisiúin raidió agus mar sin de, tugann sé deiseanna oibre do dhaoine. Ach caithfimid, ó mo thaobhsa, caithfimid, ceapaim gurb é an, agus ó thaobh an pháirtí de, caithfimid sochaí Gaelainne a chruthú inár bailtí móra agus inár gcathracha chun a chinntiú go bhfuil deiseanna labhartha Gaeilge ag daoine a d'fhreastail ar Ghaelscoileanna, a dhein a chuid oideachais tré Ghaelainn ach nach bhfuil deiseanna sóisialta labhartha teanga acu agus sin, ceapaim, an sprioc is mó. Ó mo thaobh féinig de, do thabharfainn geallúint agus tá an gheallúint tugtha agam go n-úsáidfinn an teanga i ngach ócáid go bhféadfainn. Tá sé á dhéanamh agam. ag leibhéal Chomhairle Contae agus dá n-éireodh liom a bheith tofa don Dáil, bí cinnte go mbeadh sé ar bharr mo liosta é sin a chinntiú. Ar an gcéad dul síos, tá sé níos éasca é a dhéanamh sa tSeanad agus i nDáil Éireann de bharr go bhfuil go bhfuil seirbhísí aistriúcháin istigh ann. Sin rud nach bhfuil, cuir i gcás, ag leibhéal Chomhairle Contae agus rud gur chóir dó a bheith ar fáil, i mo thuairim, amach anseo. Ach sin iad na spriocanna is mó a bheadh agam agus you know go leanfaimid orainn leis an dul chun cinn atá déanta ó thuaidh agus ó dheas.